Uh, the former First Lady of the Republic of Malawi, Professor Gertrude Mutharika, Honorable George Chaponda MP, Leader of Opposition, Komanso MP wa dera lino, ulemu wanu, komanso ulemu kwa eh, I can't read this. Uh, it- it's, it's very dark. Uh, alemba ndena ake siyeni nalembera uh, ulemu kwa achairman a Mulhako Alhomwe komanso ndi komiti yanu ulemu wanu kwa members onse a dpp kwa masapota onse a dpp amene muli pano ulemu wanu ulemu kwa alendo athu amene ali pano honorable Enoch Chihana leader of AFORD Honorable Aisha Mambo, representing UDF. Honorable Newton Kamala, representing UTF. Ulemu wanu komanso ulemu kwa Paramount Chief Kaduya ndi mafumu onse muli pano ulemu wanu komanso ulemu kwa onse ampingo muli pano komanso mafumu onse muli pano amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana

But this is certainly the, the best. Choncho ndithokoze kwambiri ah, gulu lanu bambo Mpuluka. Mulhako Alhomwe was organized in 2007. Tsopano ndi 15 years. Kuyamba

Timabwera every year mwa unyinji tikomane ticheze tiziwane ndikuti zikomo kwambiri mupitire zimenezo komanso ndithokoze makamaka ma former chairpersons kuyambira dr lipenga uh, honorable mwanamvekha late mangulama elvis, elvis thodi uh, profesa seyani ndi onse amene mwasogolera chipani mwasogolera bungweli for the last 15 years Gidewe, congratulations. Komanso tisaiwale malemu Ngolongoliwa amene anali was our Paramount Chief koma anathandiza kwambiri. He was responsible for building building ujeni our, our organization kwambiri chifukwa anali munthu wanzeru kwambiri ine a Ngolongoliwa nasankha kukhala paramount chief actually nditalowa mboma anali group village headman

anabwera kumene kuja ndi mphaso ziwiri choyamba anabwera ndi lichero kuti mphaso imene tapasa a first lady kuti azikhala ndi ufa kuwaphikira anthu chakudya akabwera koma ine anandipasa nthungo nthungo mmadziwa nthungo Eh, nthungo kuchilomwe nthungo is the best weapon kuti munthu akuvuta imeneyo ndithu mangoti chi choncho basi so he gave me that nde timacheza timacheza pamenepo timamwa tho- thobwa ndi tea ndiye akuti a Ngolongoliwa akuti malume ndati bwanji Ayi, ndikuthokoza kwambiri kuti mwanisankha kukhala STA uh, koma ine sindifuna u paramount chief iya ndati chifukwa chani ati iya u paramount chief ndi wovuta kwambiri ine sindiufuna iya koma mukazandisankha ine sizakana ayi so that was uh, our late Ngolongoliwa a very intelligent man komanso anali ngati library amaziwa zonse za culture ya chilomwe it was in that head a very very bright man so i want to thank him contribution yawo ku Mulhako wa Alhomwe komanso ndithokoze malemu bingu wa mutharika chifukwa ndi amene tinakumana ku new york september 1982 ku Hilton Hotel on 6th Avenue, New York. Pamene tinakumana kuti tikazabwera ku mudzi one day tizakhazikise Mulhako wa Alhomwe. So that was the idea and I supported him. Titabwera kuno, anachita organize um, Mulhako wa Alhomwe. Choyamba plan ya- yawo kuti pa pa Phalombe pa Luchenza pa tikhale ngati ka nyumba ngati museum tizichita record uh, uh, Lhomwe language that was the idea koma titabwera kuno nkumanga sukulu osiyanasiyana inachita expand kufika pamene ili pano pokuti tsopano ndi it's a big organization that's zosiyanasiyana kuthandiza anthu ovutika Choncho ndine osangalala kwambiri. I want to thank very much my late brother chifukwa cha ganizo labwino kwambiri. Lero ndine osangalala kwambiri kuti ndabwera kuno ku Lhomwe Belt komanso ndithokoze kwambiri masukulu amene awina awina competition ya, ya lero so education education i want to say this kuno ku Lhomwe belt education is very very important kwambiri ndikuona ma reports Kuti anyamata ena mukujomba osapita ku sukulu ena kumapita kwa kachaso instead of going to school zimezo musiye you stop that chifukwa ngati simupita ku sukulu you will not get anywhere at all i know pali difficulties kwambiri maka mavuto kupita ku sukulu i can give my example Nditamaliza standard 2 apa chingoli apa nabwera kuchisoka kuchisoka kunalibe standard 3 choncho nachita enroll apa pa Luchenza Primary School panamanjas I was 11 years old ndimayenda 15 kilometers each way every day 15 kilometers total 30 pansi kupita ku sukulu osajomba for two years not even one day imene najomba so there is no excuse nthawi ina napeza mtsinjewu unali madzi ozama kwambiri choncho ine kuti ndioloke ndinagwa, madzi ananditenga ine 50 meters I would have been gone. Ndapita. Koma mwamwayi panali mwala pa mwala pa mwala pamene paja. So I got hold of mwala uja and that's how I was saved. That's how I was saved. But I, I did that. I did that. Nitamaliza ku uje, nitamaliza ku Namanjasi, napita ku Mtambanyama, Nyasa mission. 50 kilometers away. I was 13 then. ndimanya wa bokosi sutikesi yake ya bokosi tu inaye ngati ujeni coffin yawo ya- ya- ya- ya- ah, ya- yamatabwa i would carry that time yokunalibe mabasi i would walk about 50 kilometers ku boarding school namanja just a mission i did that for two years Aimba one day, one day, ndikubwera school ikatha 4 o'clock amana kuti get out of the dormitories 4 o'clock basi choka nonse and i walked my suitcase 4 o'clock kufika pa ujeni paja pa number 1 about 7 o'clock kupitia pamenepo pofika pa shabi paja 9 or 10 at night alone tie my suitcase Nde somehow ndinangoona ngati tsitsi langa no there's something wrong ndikuyang'ana mbuyo choncho ndaona uje chinthu chikunditsata ine ndikuyima ichonso ndikuyima ine kuyenda nachonso kuyenda for about 3 kilometers akundisata pa kufika paja misewu 4 paja nsewu toya kumonekera kuta kwa ngong'olewa pamene paja i look up the animal was gone you know what it was anali nyalugwe mmaso a nyalugwe it was a leopard following me those days was very very common following me i'm trying to tell you kuti it wasn't easy for me to get an education mavuto amene mukukumana nawo small things that nothing compared to what i went through and i managed i managed kumaliza sukulu kupita kunja ku Mangalande ku America until i became a professor

So I met Kenyatta. I'm sure you know who he is. One of the greatest Africans, timene anali prime minister. So I was introduced. I was so scared. Kumuona Kenyatta, ndinamufunsa kuti Mr. Prime Minister, what is the secret for your success? kuyambira kumene anapita ku england kukaphunzira kugwira ntchito ku england ndikubwera ku kenya ndikukhala political leader mpaka prime minister

osathamanga kwambiri muzitenga nthawi yanu pa secondary gwirani ntchito no laziness do homework you go to school osajomba whatever if you do that one day Mudzafika pamene ine ndafika ine. One day you'll do that. But it takes a lot of work. So much pa za chinyamata komanso za mafumu mtokoze mafumu akuno ku Lomwe Belt mukugwira ntchito yabwino kwambiri koma ndamva kuti pali mafumu ena amene sakugwira ntchito zabwino kaya akufuna kukwezedwa kaya akufuna kumangidwa nyumba kaya akufuna kulandira magalimoto kaya ndalama they are selling ourselves akutigulitsa ife anthu achilomwe ndipemphe mafumu amenewo kuti musiye chifukwa ufumu usimachoka ku chipani kapena ku boma ayi ufumu umachoka ku magazi it's from your people that's what comes so be loyal to your people musiye and here i want to warn zipani zina zimabwera kuno pochita misonkhano kuwaopseza mafumu kuti azivina komanso aziimba nyimbo za chipani i want to say this that must stop once and for all musiye chipani chimeneyo chisiye kuopseza mafumu kuno makamaka ku phalombe kumene akuopseza mafumu kuti ngati savina Achotsa ufumu that must stop. Chifukwa ufumu does not come from the government. Ufumu comes from the tradition yathu komanso amagazi. Choncho zimenezo musiye zimenezo chachitatu ndifuna ndiyankhule ndi anthu achibale kuno ku Lomwe Belt. ndikudziwa kuti mavuto ambiri njala umphawi zosiyanasiyana ma July Friday zovuta zosiyanasiyana mukuvutika kwambiri i understand that koma ndipemphe kwambiri maka nkhani ya njala I think kuti tibwerere zakudya zakale zimene tinali kudya ife anthu achilomwe kuno komanso kwa apwitikizi kudziko la apwitikizi monga chinangwa ka mbatata zicheche nandolo mapila kalongonda na These crops are drought resistant safuna mvula yambiri ayi choncho tibwere away from the maize of course you grow maize koma izi zambiri zimene ndinatchulazi sizimafuna mvula yambiri tikatero i think tithesa njala kuno kulomwe belt choncho ndipempha kwambiri abale athu kuti tichite zimenezo Ndikudziwa kuti kuli njala yambiri kuno mukuvutika, koma I promise you kuti ife tikabwera mboma njala izatha. We did that in 2014 to 2019. palibe munthu mmodzi amene adzafe ndi njala i know some so called analysts they're going to say ndisalankhule ndisalankhule ndale pano pa this function that's complete nonsense uh, i'm going to use any platform i can find to talk about the problems of this country choncho zimenezo tidzatha koma kuti tichite zimenezo nkofunika monga anena a chairperson kuti tonse tilembetse tonse tilembetse komanso tidzavote tidzavote um, next year kuti dziko likhale mchimake kuti ufulu ubwere kuno ku malawi komanso kuopsezedwa kwa kupsinjidwa kuthe for that to happen afuna kuti anthu onse muzachite vote mmatera konse muvote mwa unyinji now pa pa nkhani ina andiuza mafumu two nights ago nakumana mafumu ena nkhani ya kuzipha suicide It's very common now, kuno ku Lhomwe Belt, young people, boys, married people, killing themselves. Sure pali mavuto. I know pali mavuto. Koma ndikupempha anthu kwambiri. Komanso mafumu aphunzitsi a mpingo muwalangize anthu amenewa ali ndi mavuto kuti asiye kuya commit suicide. I think it's a very, very terrible thing kuti anthu ambiri akuzipha chifukwa cha mavuto amene akupeza. Let's try to avoid that. Tithandize abale athu amene akuvutika kuti asatenge moyo wawo. Tamvana zimenezo eh? Chabwino. China chimene ndifuna kuyankhula ndi kudalira anthu achikulire the elderly. Ndikudziwa kuti kuno ku Lhomwe Belt kapena the whole Malawi anthu achikulire akuzunzidwa kwambiri akuzunzidwa kwambiri I want to beg you anthu achinyamata kuti kukula si mulandu ayi komanso kukula si ufiti ayi ndipo any one of you if you are lucky ngati muli ndi mwayi tsiku lina mudzakhalanso achikulire achikulirenso, pamene ndaona anthu ena akumwa kachaso osiyanasiyana kapena simuzafika kumeneko ayi koma one day muzafika kumeneko so tilemekeze makolo athu anthu achikulire and not only ku Lhomwe belt the whole country I know I remember incident in Mzimba where that lady was forced to dig a grave A mzimayi she's about 70 anamponya m'dzenje muja choncho akuti ali mfiti but why just because she's 70 ndiye mfiti zimenezo tisiye zimenezo that's why ndithokoze for example a Bingu Mutharika ali president anachita create Silver Grey Foundation. Purpose yake inali kuthandiza anthu over 60 anamanga nyumba 1 ku Blantyre ku Neno komanso ku Mzuzu three houses kuthandiza anthu achikulire choncho tilemekeze komanso titeteze anthu achikulire tambo la zimenezo komanso culture yathu ya Chilomwe titeteze so mafumu ndi anthu osiyanasiyana achikulire malo osiyanasiyana mukhale ngati guardians guardians ya culture use the culture to develop this country For example, culture kuti asikana osapita ku school. That must change. Tisiye zimenezo. Kwakumuletsa asikana kupita ku school. Let all the girls go to school period. Zimenezo tichite. Komanso child labor kugwisa ntchito ana ang'ono. So tisiye zimenezo kuno ku Lomwe belt komanso the whole country zimenezo zithe slave labor komanso timati uh, ujeni uja kutenga anthu kumapita nawo malo osiyanasiyana uh, but ma, human trafficking amati human trafficking you see human trafficking i know Kuno it's very common kutenga ana kupita ku Mozambique kukagwira ntchito and that kind of thing. I know that. I have the evidence. Nde ndipemphe mafumu ndi atsogoleri onse akuno Lomwe Belt kuti culture imene ya human traffic kutenga ana ang'ono kuwatenga maika- ma- madera ena kuti agwire ntchito that must stop once for all. So ndipemphe zimenezo kuti zimachitike. Now, a chairman ayankhula za kuzunzika kwa Alomwe. I know kuti we Lomwe people have suffered kuchotsedwa ntchito kupanda mabizinesi zosiyanasiyana zimenezo timamvera chisoni kwambiri mmene we are suffering. All I can promise one day One day mavuto amene azatha. One day we'll come back. DPP will come back next year. Mavuto amene akuzunzika kumene mulinako pano kuzatha. Choncho mungolima mtima, mungolima mtima komanso kukalembetsa komanso kukavota. pomaliza ndinene kuti zinthu zimene na- ndanenazi sizikhuza alom- alomwe okha ayi komanso anthu ena kumvuma kumpoto ndi ku southern region akuvutika kwambiri akusankhidwa kwambiri kuzunzidwa chonchi ayi mtundu wina kuti mtundu umodzi wokha umene pakali pano ukusangalala choncho ine ndikufuna kuti tigwirizane kwambiri ife alomwe kachewa kayawo katumbuka kasena kangonde kalamba lyamba tonse ndi amodzi choncho ndi boma limodzi banja limodzi tipitirize kugwirizana tambona zimenezo kumaliza kumaliza ndithokoze kwambiri kuti theme theme ya meeting iyi ndi unity for purpose that is kuti anthu tonse tigwirizane pamodzi Choncho ndikupempha kwambiri inu alomwe mugwirizane ndi a- a- a- amang'anja ayawo amene mumakhala nawo pano komanso anthu onse m'malawi pa kumpoto pa chitipa kuti onse ndi amalawi tonse tikhale limodzi choncho ndikuthokoza kwambiri kuti mwabwera ambuye akudalitseni zikomo kwambiri ziko